n'o tɛ an ti foyi nɔfɛ ala n'a ka kuranɛ kɔ nin mazahabu in bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan tumana ala ye mali kunna jara parce que bɛn ye hɛrɛ dɔ de ye ala b'a suuru mɔgɔw kan nabilayi musa dɛsɛra firawunɛ na kolokoto mɛ musa ye ala wele a ko maa tɛ se firawunɛ na wa ala ko maa bɛ s'a la a ko mɛ ne yɛrɛ ala dɔ ye layidu dɔ ta n yɛrɛ kan n t'a tigi labila fiyewu firawuna ka mɔgɔw bɛnnen don n'a k'u ka min kɛ u t'a janfa u bɛnnen don kama firawuna b'a ba bonya ne ala ye n kali mɔgɔ mɔgɔ n'i bangebaa bonya n t'i labila fiyewu a ko firawuna ka ko ye nin de musa ko ala n b'i deli e min y'o dusukun ɲuman di firawuna ma a k'a ba bonya e min ye dusukun ɲuman di a ka mɔgɔw ma u ka ɲɔgɔn minɛ ala u fara o kɛra dɔrɔn ala ye dugawu jaabi firawuna ka mɔgɔw banna ka ɲɔgɔn lamɛn firawuna yɛrɛ kɛra dangaden ye fo a ye tɛgɛ da a ba ɲɛ kan o dugujɛ de a tora mer rouge la na ni ala sɔnna mali silamɛw ka se ka ɲɔgɔn kunbɛn ka bɛn kelen kan ni ne ayidara de kun ni jɔyɔrɔ in na n y'o de layidu di biro ma ani fɛn bɛɛ c'est-à-dire bɛɛ n'i ka taabolo de don hadamaden i bɛ fili hadamaden tɛ se ka fili da nin jama in cɛla yan n b'i bɛɛ kɛ ayidara da ye c'est-à-dire n'a sɔrɔla ayidara ye fɛn dɔ de fɔ min ma bɛn e ma kuma fɔcogo la n'o de y'e dimi an b'a ɲini aw fɛ a k'a kɛ ala kama kira kama silamɛya kama a k'o yafa ayidara ye o tɛna kɛ tuguni abada lesi o la an bɛ min fɔ a ye tɔn fanga ye aw de ye ɛ biro min dilala sisan warini minnu misikina warini minnu sɔrɔla ka papiye dila u y'a sɔrɔ cogo fɔ u m'a walawala d'accord mais u y'a sɔrɔ cogo fɔ ce qui fait pour que an ka wari sɔrɔ biro mɔgɔ minnu bɛ yen a bɛ fɔ olu de ye a ye wari bɔ olu de b'u ka jufa lajɛ a yɛrɛ b'a dɔn alimamiw mɔriw ɛ olu bɛ wari bɔ min mɔgɔ minnu ko man di mɔgɔw ye yɛrɛ dama t'u kunna a bɛɛ ye dɛsɛbaatɔ dama de ye mais an b'a lajɛ dɔɔnin mana sɔrɔ an b'a fara ɲɔgɔn o de kɛra ka papiye in bɛɛ dilan o de kɛra u yɛrɛ ka takisi sɔngɔ u b'a b'u kunna de komisɔn mɔgɔw ani biro mɔgɔw u sara bɛ ala de bolo walahi u ye baara min kɛ ala ɲɛ b'a la u b'a bɔ mɛ dɔrɔmɛ ti d'u ma mɛ sisan mun bɛna kɛ kɛsiye minnu sigira u perezantera aw la sisan u kalenna ka baya kɛ tɔn ye ala la ani ala bonya na silamɛw ka dɔrɔmɛ kelen dɔrɔmɛ kelen n'a donna kɛsu kɔnɔ k'a kɛ ka silamɛya baara kɛ n'u y'a dun ala k'u mago sa diɲɛ lahara u ye baya kɛ ka layidu di o tuma na kɛsu ye fana kɔrɔ tɛ ko e ɲɛ b'a bɛɛ la ye komisɛri de kɔntiw bɛ yen dɔrɔmɛ o dɔrɔmɛ mana don i kunna a sɛbɛnnen bɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo a bɛ bɔ ka kɛ min ye silamɛ bɛ bɔ a kalama o tuma na a man kan silamɛw ka kɛsu ka kɛ misikinɛ kɛsu ye o man kan mali kɔnɔ yan a man kan kun silamɛtɔn nin silamɛtɔn in ka taa bolo jan ala jugu ye kun ko a ye mugan di a ye bi naani di an man kan n'o ye kun misikinɛya man kan ka kɛ an ka kɛsu kɔnɔ parce que ala ko a ye alijinɛ feere aw ma aw ni n'a ka nafolo wa foyi tɛ se ka kɛ ni nafolo tɛ n'i ye ɲininkali kɛ an filɛ ka kuma mikoro min na a bɛ kuran min jeni a tɛ kɛ ala kama a bɛ sara mais a bɛ kɛ k'a jeni aw silamɛw de ye dɔ ye bonya di kaban a y'o bila kɛsu la a di président ma ala k'a sara o kɔfɛ kameratigiw jɔlen filɛ u bɛ kɛ ka filimeli kɛ nin bɛna kɛ seereya de ye k'a bila an fɛ yan anw salen kɔ sabu tɔn ma dilan anw kama tɔn in dilanla an ka bɛn kama anw kunna ka jaya mais tɔn in dilanla de a ka to fo ka taa se lahara ma fo ka taa se lahara o tuma na nin kasɛti ninnu de bɛna bila fo an mɔden mɔdenw olu bɛna a lajɛ ko nin tɔn in dilanla don min na a filɛ a bɛɛ bɛ kɛ wari de ye sabu an bɛ fɛ ka min fɔ a ye an kan tɛ wari ka bɔ sisan ma mais ni min y'a bɔ sisan i ma kojugu kɛ mais an bɛ fɛ ka min fɔ aw ye ni wele ye aw sɔrɔ aw ka kominiw na don min na k'a fɔ aw ka